ị mara efe a ị na-eyi before ị likeiri that cloth were aka gị yibekwa efe echene ka mmadụ sị gị na ị dị mma before obi atọwa gị ụtọ just mara na enwe ndị iro obi ị dịgodi mma fa sị na ị dịrọ mma jee chọta ebe i si dị njọ wee kwube ha na-ekwu ya ka ị ghara ịdị comfortable ka ọ ya-abụ ị naruo that family ahụ ebe a gị na di gị na-ebi na udo ka i jee sekaba di gị ụfọdụ ga-asị gị na ide eyi ezigbo akwa nne bịa n'ụwa iyi akwa jegodu jee chọọ ka i si mee investment n'isi ụmụ ị n'isi n'isi ezinụlọ ị n'ihe dị iche iche ọ bụrọkwa ka i jee mee investment na na akwa gị na gold mana i nwekwaa ego akwa na gold ọ bụ na time gị ube ga-erugo nna i goro nke gị na- na-ashawakwa inwekwe nsogbu ọkwa ị na-anụ ya mana m ga-agwa gị na o nwee ndị ga-enene gị sị na ị chagha anya sị na slippers ị gba n'ụkwụ adịrọ mma amaghị dịkwa na people just dịrị nwere onwe gị obi aṅụrị hmm. obi na-atọ m rịkpọ obi na-atọ m mma mma chineke na-eme ebi m o hei obi atọgbugo m ị na-afụ ụmụ agbọghọ dịkwanụ ready ndị ga-aga di e eh, hei 1 2 3 4 5 hei o nwekwa ndị ga-aga di ime i play your card well i play your card well kee ụmụ nwoke e nwekwara ndị ga-anụta ezigbo nwaanyị nwekwa ndị agaghị anụta ezigbo nwaanyị i play card gị bad ị ghọtago ị dakanye somewhere ị bụrụ nwoke ọ bụrụ na ife ada agara gị ọfụma bata christmas a nwee aṅụrị with nne gị rie ede rie ede taa abacha na nwoke bụ ife nsogbu niile enwere n'ụwa eburu ya tụkwasị nwoke n'isi nwoke amụọ nwoke nwoke na-afịa arụ ibu n'afọ amụọ ya amụ ọ na-afịa arụ ọzụzụ ụfọdụ ga-ebu ụzọ jee kwụọrọ ụmụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ before akwụọrọ nwoke nwoke sị ya jee mụọ aka ọrụ ọ mụcha aka ọrụ i goro ya ihe o ji arụ ọrụ asị ya ngwa na o nwere ndị na-ata afụfụ na-arụ ọrụ rụta ego machine jee jee jisi ike jee jee mụọ ihe mụta machine nwoke agbalịwakwa chọwa ha afọ a ọ na-eme ụfọdụ ejee zuo ori na-eme ụfọdụ mgbe a fụrụ gị na ide eme ọfụma ụfọdụ afụ gị ebe ị na-ama conductor ọchị ha ha achịwa ọ bara uru na na m na-agba eme conductor na wee na-etinye ego n'akpa ma adị m ezu ori adị m egbu mmadụ nna aya m agwakwa gị ị bụrụkwa nwoke o packagekwa ọfụma ọ gbasakwa onye ọbụla o onye enwee ndị ga-afụ gị n'anya nwee ndị agara afụ gị ya ka ị ga-ebu n'uche maka na ị nwụọ ọkwa nne na nna ị ga-ebe akwa ị ị nwụọ ọkwa ọ bụrụ na ị nụwara nwaanyị ọkwa ezinụlọ ị ka ọ ga-epain just package onwe gị nne no how no how we go see wetin we dey chop life goes on ọ nya ka m na-asị ụmụ nwoke maka ụmụ nwoke ga-eje ime ajọ ihe this time ndị a ga-anwụkọta ndị aka ga-akparụ ndị uwe ojii ga-ejide ee ndị uwe ojii ga-ejidekwa ma ụfọdụ ndị enweghị ife fa melụ ọ nya mere ọ bụrụ na ị ma na o nwere ajọ ife ị na-eme hapụkwa ijebe ije abalị maka a nwụde ị nwa obere ego i ji na account ị ga-ewepụtakwa ya ọkwa ka ada sị ka ọ gwa gị nna agwa gị kịta makwa na adaakụ adamma enwerọkwa m ife m na-ekwu mana ama m ife m na-ekwu cham cham cham